ndị be anyị ekene m unu ihe m chọ ịkọwalụ ndị be anyị bụ ihe gbasalụ nwaada o nwere ụfọdụ ezinụlọ ya bụ ị bata a na-agwa gị na e nwere nwaada elele ele mana nwaada afụ elele ele kedu ihe bụ solution kedu ka a ga-esi mee na elele nwaada ele na gboo nwaada a bịazịa na-enye nsogbu na family bute ihe a na-akpọ setback o mezie o nwezi ihe na-aga aga n'ezinụlọ afụ kedu ife a ga-eme ya e nwere ụfọdụ ya bụ jụọ ha eje na-ekpe ekpere na-asị the spirit of nwaada i cast i bind holy ghost fire the spirit of nwaada m wee sị ka m jụọ gị nwa na-enene m ajụjụ ọ bụ na ọ gị nwa bụ nwaada elele ele e wee na-ekpe ekpele n'isi gị bụ nwaada elele ele ebe ị nọ ị nwụgo ebe afụ na-enyezi nsogbu and nsogbu ị na-enye bụ ka a kwaa gị ka ndụ gị wee zuo ike ka mkpụrụ obi gị mee gịnị wee zuo ike maka na onye ọbụla a na-akwala akwa mkpụrụ obi onye afụ ada ezu ike ife ọ na-abụ a na-akwa mmadụ ị na-anụ ka a na-asị ka mkpụrụ obi gị zuo ike na ndokwa ọ bụ na e tiri ya na ana wee kwuo ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa ọ ma lụrụ ọlụ ọ bụrụ gị nwa ka elele ele and ị nwụgo ebe afụ e lelụ gị and ị ma na ile mmadụ bụ alụ n'ala igbo e wee na-ekpe ekpere n'isi gị na-asị gị Holy Ghost fire na na cast gị na-abind gị ị nọlụ na mmụọ obi a ga-adị gị mma obi ama adị gị mma ọ kwa na onye nwụọ ọ fụ ife ibe ya na-afụ mana anyị nwa dị ndụ amala ife ndị nwụọ anwụ na-agabiga kedu ife m na-agwa unu bụ ụmụnne m nwaada nwaada nwaada elele ele bụ ọkwịkwa ka a ga-akwa ya nwaada elele ele abụlọ nwaada ị ga-eji Holy Ghost fire wee chụ o nwere usoro ka e si eme ya na omenala a bịa na be onye na be unu na elele nwaada and nwaada afụ na-enye nsogbu kedu ife ị ga-eme ife ị ga-eme bụ unu ga-eje gbaa afa a gbaa afa a mala ife nwaada afụ na-ekwu maka na iwe na a na-agwa unu na unu anụlọ na-ebutezi iwe nwaada a ji adị ọkụ unu gbaa afa jụọ ese a chọpụ ofu onye n'ime ndị ụmụnna onye ahụ anụchie nwaada afụ ọ nụchisie nwaada afụ e mezie gịnị a kwazie nya bụ nwaada ka omenala igbo si wee dị a kwachasịa nya bụ nwaada a gbapụlụ ya mkpọ na anị ebe niile eme gịnị ejuo oyi mana ụfọdụ amalọ ihe niile dị n'ala igbo nwere usoro chukwu a bi n'eluigwe bụ chukwu oke abiama kele enigwe kee ụwa mere ihe niile ọ dịrị anyị mfe mana anyị na-eme ya ka ọ na-anyị anyị alụ na-egbu anyị mgbu m wee jụkwa gị ọzọ ọ bụrụ gịnwa bụ nwaada na ị bụ nwaada e wee lee gị ele ewesị otu a na-eme gị na-ekwesị ịkwa gị ka ebe niile juo oyi a na-eme gị ihe a na-eme ndị ọzọ bụ ndị nwaada nwụrụ anwụ ị ga-alaiki ya nwaada abụrọ ihe e ji ekpere ekpegbu nwaada bụ a kwaa ya nụchie ya ebe niile eme gịnị eju oyi anị mbọsị a na-akwa nya bụ nwaada ka anị igbo si wee dị nwaanyị afụ a nụchiri anụchi ada abata ebe afụ a na-akpọpụ nwa- nwaanyị afụ a nụchiri e ji nụchie nwaada afụ a na-akwa ọ ga-anọte aka from that family maka na ọ nwaa anwa nọlụ nso ebe afụ a na-akwa nya bụ nwada nwada afụ ga-etitu ya na ị jụọ ka omenala igbo si dị ọ nya ka ị ji wee mara na ihe gbasara nwaada ezika nwaada na-enye nsogbu na various families today a na-ekpuchi ya aka a na-agwa ndị mmadụ ihe na-abụrọ eziokwu kedu mgbe anyị ga-ama ife igbo na-anwụsịsịkwa mmadụ na-efukwa mmadụ na-anwụsịsị obere ihe ama eri nnukwute ego anyị weli ya wee na-etufu nnukwute ego m wee na-ayọ gịnwa bụ nwanne m a gwa unu na o nwere ka e si wee lee nwaada na ezinụlọ unu jụọnụ ese ọfụma ka ị malụ ka a ga-esi mee ka ezinụlọ unu jụọ oyi ka ife gaba ọfụma maka na ya bụ nwaada ama ezunata ike till e mee gịnị a kwaa ya a kwaa ya ebe niile eme gịnị ejuo oyi ọ gwụsịa ka ọ ra n'ọnụ ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke ezigbote afa ya bụ Okafọ Ifeanyịchukwu ka ọ mesịa nụ